ọ bụrụ na ị nenecha vidio nwa tụrụ ya ka ọ bata na ọfịs onye politishan ọbụna enwere n'anị Igbo ndị politishan nsị anyị nwere n'anị Igbo ka m jụdị na ụnụ ajụjụ ụnụ afụtalụ m Sunday Igboho ụnụ afụtalụ nya Sunday Igboho nọ na London ọ chịkọrọ akwụkwọ je sọmitielu ndị ọcha ewere were amị were polisi were mee Sunday Igboho eskọtụ o were je sọmitie akwụkwọ ka m jụdị na m ụnụ kedunị nwanne anyị ọ nọ ebee kedunị nwanne anyị ọ nọ ebee Maazị Nnamdi Kanu ka m na-ajụ unu ọ nọ ebee onye kwugharịa ọnụ n'anị Igbo ọ wụlụ ohu n'obodo nne mụrụ ya o nwere ibe nsị ka m gwa unu obi adịghị m mma nke mbe ngawagodi n'akụkụ biko nụ Sunday Igboho nke Yoruba ọ nọ ebee ana m eche na kemgbe ahụ Sunday Igboho nọ na London o je sọmitie akwụkwọ na ndị sineti na sineti edibetibe na gịnị ka eji eme Sunday Igboho na naijiria agbamanagharaghara ihe a eme Sunday Igboho onwebeghị onye nụrụ ya onwebeghị onye kwutere okwu ya na sineti onwebeghị onye kwutere okwu ya na house of assembly akpụrụ maazị nnamdi kanu je tiye n'aka ndị dss ọ dịkwanụ mma nke gbawaziri m obi wụ igwe ọ natara dike mma eze ndị Igbo na Ajao Estate ọ nọ na ọ ka nọ na polisi kọstọdi ka ọ na ka ọ na amaghị m ebe edobere ya edobe maka okwu o kwuru n'ọnụ ya o wee nọ ya na prizin maka okwu o kwuru n'ọnụ ya kedu maka Dokubo bulu egbe na-etinye igbo bupụta egbe a na-afụ ya n'anya okeke na-afụ ya okoye na-afụ ya onwekwanu na ihe emere Sunday Igboho onwekwanu na ihe emere Dokubo onweghị ihe emere ya o nwelu ụbọchị a ka na-ekwukwa okwu nke gbawara m obi Dokubo pụta face to face si na ya fụrụ helikọpta ka ọ na-agbagharị be ya na helikọpta a na-agbagharị be ya na ndị gọọmenti na ndị naijiria ma na ya dị capable to ịgbatu helikọpta a Dokubo kwuo ya onweghị onye kpụrụ ya kedụnị nwanne anyị igbo anyị a na-agbazikwa ọgụ nwanne kedụnị nwanne anyị onweghị onye kwuru okwu neenụ taa bụ monde ndị igbo na-eji azụ ahịa na ịkata adị apụta na-asị ndị mmadụ pụta ahịa pụta na ahịa pụta na ahịa pụta na ahịa onye ihu pụta ahịa onye azụ pụta ahịa onye apụta ahịa ya eje kpọchie shọpụ ị na-akpọchi shọpụ onye na-abịaghị ahịa ndị agbagbugwola agbagbu na mapụta bịa shọpụ o nwena onye ndị gọọmenti jere kọmpaseti ya ezinụlọ ya ka njụa m ụnụ o nwere ibe anyị mere ụnụ o nwere ibe anyị mere ụnụ si jebe Abuja jikọta na ọnụ si jebe Abuja si je atọhapụ maazị Nnamdi Kanu ka ọ nalụ onwe ya si je atọhapụ ya ka ọ nalụ onwe ya ndị polisi mgbagbu ndị amị mgbagbu onye ejide na-agbagbu ndị yuutu Igbo a na-agbaba n'ike n'ike federal gọọmenti ha ekwughị okwu onweghị onye kwuru okwu onweghị onye ghere ọnụ onweghị onye chọrọ ka ama ibe eji eme ya ka ọ dị mma obodo na-agbakwa gharaghara ana Igbo na-agba gharaghara hapụnụnụ nwa bịara ụwa ka ọ nara onwe ya eji egbudị mmadụ ikwu eziokwu ya eji etigbu mmadụ i si na ya ya ebezina akwa arịrị na-egbu m anya mmiri na-agba m n'anya anya mmiri na-agba m hanaanụ maazị Nnamdi Kanu ka ọ nabara onwe ya Sunday Igboho na-akpagharị onweghị onye jichirie aya udo ohu